asị m ka m bịa kwuo okwu tata ka m gwa ndị Igbo anyị okwu ị ma na a na-afụ ndị na-eme ọdịnanị ka ndị na-ejela akwụkwọ ka ndị na-agụtala isi fa ka ndị ndị zụrụ afịa na-azụtala ọnụ fa ka ndị jele ụka na-ejetela ọnụ fa ife ọbụla onye ọbụla chọrọ ikwu mana ka mụnwa na onwe m abụ m nwaanyị ka gụchakwanụ akwụkwọ agụkwanụ m sociology and anthropology double major na UNN so ị ma nsị na m amalọ ife m na-eme ị ma nsị na m amalọ na ife anụnwa m na-edegasị gbasara ọdịnanị igbo ife anụnwa m na-ekwuchagasị gbasara ọdịnanị igbo na mụnwa bụ somtochukwu amala ife ọ bụ agụrụ m akwụkwọ gụsie ya ike jidekwanụ ezigbo grade wee pụtakwanụ school wee sịkwanụ gịnị wee fụkwanụ ife ndị be anyị na-ahatọkọ maka one of my favorite subjects bụ history a like m history a like m culture a like m omenanị m sị gịnị wee gebezikwanụ ntị wee sịzie gịnị ka m jekwunu ndị bụ ndị na-eme ọdịnanị ka m ghọtakwanụ ife ha na-ekwu maka na mụ- mụ na onwe m aghọtago ife ndị ụka na-ekwu maka eto m n'ụka eji eme charụsi ezigbo ezigbo Christian school ka ọ bụ m sị aghọtago m ife ndị ụka na-eme m sị ka m ghọtakwanụ ife ndị omenanị m bakwa na omenanị wee fụkwa na ife ndị ife ndị omenanị na-eme bụ eziokwu n'ọkwa asị ka ndị ụka tụkpodoro anyị m ma nta ha ụta n'ọkwanụ ife ndị ọcha gwara anyị ka ha nwa bịakwanụ bịa na-eme mana o nwere otu ihe m chọ ka m kwuo ndị be anyị sị na ife onye kpọrọ ife ya ka ọ ya abụ anyị nwa bụ ndị igbo anyị kpọrọ anyị kpọrọ ọdịnanị asị nekwenụ ife gọvanọ Soludo kwuru mbọsị a e jide ọdịnanị kọtọọ ya ma ụfọdụ ndị nwa nọkwa n'ime ọdịnanị jirikwanụ ya na-emekwanụ ife mụfu mpụ na arụrụ ajọ afa wee kalịa nya mere m ji wee sị ka m bido this blog bidokwe na-edekwe ife niile gbasara ọdịnanị na-agwakwanụ ndị mmadụ from an academic point of view na-egosikwanụ ndị mmadụ ife dịbụkwanụ nya bụ ọdịnanị karịa so onye na-afụ ya onye na-agụ ife m na-ede ọ bụlụ onye gụrụ akwụkwọ chere na onye gụrụ akwụkwọ ama mmenwu ọdịnanị ọka nwa anụ arụ wee jiri nwayọọ wee na-agụ ya nya ka m chọkwara ịgwa ndị mmadụ na ọ bụlọ sọ ndị na-agụla akwụkwọ na-emekwanụ ọdịnanị ama m professors onye na-ede akwụkwọ after god is dibia professor Umeh professor ka ọ bụ ọ bụkwanụ dibia my mentor nze chuka dibia ọkwanụ ọkwale dibia ka ọ bụ okeke dibia ka ọ bụ bụrụkwanụ onye gụrụ akwụkwọ n'obodo oyibo natakwa nakwa be fa na-emekwanụ ife ya bụ dibia na-emekwanụ ya nke ezigbo ya nya mere m ji wee sị ka m bido n'otu ife na-agbanwozu ndị be anyị anya ọ bụlụ ife a na-akpọ alụsị ụfọdụ ndị ga-eje ụnọ ụka a gwa fa na o nwere alụsị nna nna fa vutere n'ọkwanụ alụsị a na-enye ha nsogbu n'ọkwanụ alụsị a na-eme na fa da aga n'iru n'ọkwanụ alụsị a na-eme na nke a mụwa na-achọ ịgwa gị n'ọkwa asị alụsị nna nna gị butere ọ bụlọ alụsị a na-eme ka ị da aga n'iru o nwere ike ọ bụrụ na ị da agba mbọ ọfụma jee gbasie mbọ ike ma ife ndị ibe gị na-eme jiri akọ na uche nya bụ agwụ chukwu nyere gị jiri ya wee mee ife jiri ya wee baa uru tupu m ebido m ga-achọrọgodo ibudo ụzọ wee kọwaala ndị be anyị na ihe anụnwa a na-akpọ alụsị nya nwa bịa bụrụ mmụọ ị sị ndị ụka kee ife unu na-agọ a sị gị na ha na-agọ chukwu chukwu bụ mmụọ onye ọdịnala kekwanụ ife unu na-agọ na-agọ chukwu chukwu bụ mmụọ anyị kirikwanụ ihe unu afụ na obodo anyị nwa bụ ala igbo anyị makwanụ ife bụ chukwu tupu ndị ọcha abịa bịa sị anyị bịa nye anyị nkọwa nke ha bụ ife bụ chukwu mana anyị nwa bụ ndị igbo nwe ka anyị nwa si akọwa ife bụ chukwu nke anyị nyanwa bụ ihe mere na ndị ọcha bịakwa bịa gwazie anyị ka anyị hapụ nke bụ nke anyị sobezie nke wu nke fa ọkwa nya mere obodo anyị ji wee chedo isi n'ike ọgba aghara wee ju ebe niile nyasa wee ju ebe niile ife mpịtọ wee ju ebe niile mara amala na mgbe ọbụla ndị ụka ma ọ bụ onye ọbụla gwa gị na o nwere alụsị dị be unu otu ife ị kwesịrị ịjụ ha bụ Kedu ife eji wee donye alụsị ahụ? Maka gịnị? Kedu ife melụnụ eji wee dọọ nya bụ alụsị? Ị ghọta ihe mere eji wee dọọ nya bụ alụsị, i jirizikwanụ ile wee gụọ eze gị ọnụ, wee malụ na ọ ife ị ga-akọ anwa ala jee dozie ka ọ ife ị ga-eje kpọọ ndị ma ka esi ewepụ ya ka e wepụ ya. Maka onye na-eje ụka, ndị ụka enwerọ ikike ibufu alụsị. ọ ga-ebere gị ọ ga-edosi gị n'ọnọdụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma mana o nwere ndị chukwu kere wee sị na ọ ha ma ka a na-eme ife dị n'alụsị ya mgbe ọ bụrụ na ajụsị gị na alụsị nọ be unu ị jụkwanụ sị o alụsị nọ be anyị kedu ife mere alụsị a ji wee nọrọ ebe a kedu ife mere ndị nna nna anyị ha ji wee sị o ka anyị dose alụsị ahụ o nwere ike ọ bụlụ ezinụnọ na-adị enwe ọmụmụ ndị okenye be fa a sị gịnị ka anyị dose ihe anyị na-akpọ akwali a dọọ akwali ọmụmụ dose n'ezinụnọ ahụ ọmụmụ abata na that family na ọmụmụ anụnwa na-abata abụlọdụ sọsọ na nwaanyị ịtụrụ ime mụọ nwa ịgaba n'iru nke a na-akpọ self development ha ncha niile bụkwa ife niile akwali ọmụmụ na-eme ọ bụlọkwanụ naanị ezinụnọ bụ ndị na-adọkwanụ akwali obodo na-adọkwanụ nya bụ akwali ọmụmụ ebute ya si na ọ bụrụ na ọ nwere ike ọ bụrụ nwa nwoke na-ada amụba n'obodo ahụ maọbụ ọ bụrụ na-ada amụta nwa nwaanyị maọbụ na obodo ahụ ada aga n'iru ndị obodo ejikọ aka ọnụ sị ka ha doo nya bụ akwali o nwekwara ike ọ bụrụ na obodo a na-emegbu emegbu obodo a na-egbu egbu obodo agha nọ n'ime ya asị gịnị ka adọta ekwensu ka ejide ekwensu wee nụkwanụ ya bụ ọgụ maka na anyị na-ekiri ndị ụka ha na-asị na ekwensu bụkwanụ the devil according to Christian doctrine mana ọ bụrọ eziokwu ka anyị nwa bụ ndị Igbo ife anyị nwa ji wee mara ekwensu bụ na ekwensu bụ alụsị eji anụ ọgụ ekwensu bụ alụsị na-akpa ike alụsị na-akpa aghara ejili asị gịnị ka ejili ya bụ alụsị wee na-anụ ọgụ ọ bụrụ obodo udo na-adịrọ na ya maọbụ na obodo a na-emegbu ndị mmadụ asị gịnị ka adọkwanụ ife dịka udo ka adọkwanụ alụsị ọ ya-abụ adọdosie onye ọbụla akpachala anya enwe esemokwu n'obodo ahụ ejekwu nya bụ alụsị jee yọọ nya bụ alụsị alụsị ahụ enyere fa aka wee mekwenụ ka udo batakwanụ na obodo fa ahụ ọ bụrụ ndị na-emegbu mmadụ ndị na-emegbu mmadụ edokwanụ alụsị ọ ya-abụ edosie ejekwu na alụsị ahụ jee yọọ alụsị ahụ wee yọọ alụsị ahụ sị ya biko ya bịa nyere fa aka nya zọpụtakwa fa n'aka ndị na-achọ imegbu fa alụsị ahụ emekwanụ ife ahụ obodo ahụ gwalie ka o mee kedụkwenụ ife na-eme na alụsị na-adị ile ife na-emekwe na alụsị na-adị ile bụkwanụ okwu ọnụ collective will collective consciousness onye ọbụla maka ihe anyị kwesịrị ịma na ife anụnwa bụ okwu ọnụ ọnụ atụ ọ kwa nya ka eji wee malụ dibịa ọnụ anụnwa bụkwanụ ọnụ asị gị na ọnụ a bụkwanụ ọnụ chineke ji wee kee ụwa ofu ọnụ ahụkwa bụkwanụ ife bụkwanụ na alụsị dị ile ya bụ na adọkwanụ alụsị dosokwa n'ofu ebe ife ahụ ị gwalụ ya ka ọ ga na-eme alụsị ama mbe nke ị gwalụ ya ọkwado ya bụkwanụ agbata anyị na mmadụ na ya bụkwanụ ya bụ alụsị ọ ga-adịkwanụ nọ ya lukwenụ n'ụbọsị ọzọ ka emesịa